Bhuail mé le John agus bhí an rud céanna ar siúl ag John, rámhaíocht agus rothaíocht, so b'fhéidir gur féidir liom rud éigin a dhéanamh. Bhí mé ag seoladh anseo i gClais na nUan i gcomhair cleachtaidh, exercise, mar tá croí dona agam. agus ag iarraidh, bhí mé a' rothaíocht but thug mé fé ndeara go raibh an cuan seo, Cuan an Fhir Mhóir, go raibh sé álainn. Tá sé chomh maith le haon rud idirnáisiúnta. Tá an taoide ana, ana, ana bhog so tá sé iontach i gcóir rámhaíocht nó aon saghas spóirt but níl sé á úsáid, níl, níl, níl éinne ann.
Rugadh agus tóigeadh mé thuas ag lár an chontae seo thuas i Oileán Inse Mhic Cionnaith agus sin áit a chaith mé an chuid is mó de mo shaol agus táim i mo chónaí anois in Iorras agus bhíonn agus bhíodh muid i mbád ag goil isteach is amach ag an scoil fadó an cúpla lá scoil a rinne muid agus ag an Aifreann agus ag damsachaí san oíche agus rudaí mar sin.
Tá mé ag tógáil báid ó bhí me sixty seven years. Bhí mé, tosnaigh mé le m'athair bhí sé ag múineadh tógáil báid san Eochaill. So chuir sé mé ar an rolla nuair a bhí mé dhá bhliain déag. Bhí muid ábalta sé bhád a dhéanamh gach bliain. Tá b'fhéidir suas le dhá chéad bád déanta agam ar fad. Cóip de bhád eile atá agam, bád a bhí ag Conor O'Brien, an fear is cáiliúla in Éirinn, fella a chuaigh timpeall an domhain ar fad agus bhí sé bhí sé gun running leis an leis an Asgard in 1914.
I 1970 chuaigh mé go Meiriceá ag obair agus ní raibh mé thall ach cúpla mí nuair a bhí taispeántas bád acu, sa bPrudential, ansin i mBoston. Chonaic mé roinnt mhaith báid ann ach thaithin an múnla báidín beag seo go mór liom. Chuaigh mé ag caint leis an bhfear a rinne í, Jarvis Newman. Rinne mé an margadh ar aon chor is cheannaigh mé í agus ansin tháinig mé anall le fanacht sa mbaile. Bhí cara liom, Stiofán Ó Gríofa, ag tabhairt an ábhar ó cheann de na

Tá sé, bheadh sé an-thaitneamhach, bheadh sé go maith. Deinimid, tá, tá mé cheating beagáinín mar tá bike electric agam so beidh mé alright. But eh má tá, má, má, má oibríonn an rud seo agus dá mbeadh rásaí ann ní bheadh cead ag bike electric a bheith ag éinne.

Tá sé déanach ar seargadh anois nó san aghaidh dhó sin ag scoil le tuairí nach taobh sin bhí sé go deas. Bhí dheas códein go dtí sin.
Is bhí an lá go hiontach. Bhí an ghaoth aniar aneas. Taobh thiar dúinn. Ní raibh aon straein ar mo lámha. Nuair a shroich mé Glais na nUan, ní raibh aon tuirse orm, nó pianta ná dada. Bhí sé álainn. So bhí cupán tae agam ar Ghlais na nUan ansan agus thosnaigh mé ar an rothaíocht.
Bhí leathan rothaíocht freisin mar deir Áth go dtáinig Macha fad leis an Tuairín. Is é a scríobh Oíche Linn, Bhí leathscód ann, an chuid is mó de bhealach. Bhí scód go sciúta ann píosa. Tá roinnt mhaith daoine sa lá inniu ann, níl dhá scór is trí scór is deich, níl sé ró, tá go leor daoine ann agus bheadh siad sásta é a dhéanamh. Ceapadh gur iontach an smaoineamh agus é Jimmy ag an smaoineamh. Ceapadh sé bheith an-mhór mar tá an-chuid curachaí ann agus níl siad á úsáid ag éinne.
Bhí sé snámh anois ceapainn.
Bhí sé snámh, deir sé go snámh go manaigh é sé.